ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayima ndikunena kunena kuti ashi, ashiruni ya ashabi mundipase maganizo anu inuyo masahaba anga olemekezeka mukuona bwanji tibwerere tizipita ku madina tulmunawara tiyasiye anthu amenewa kapena tipange bwanji zimenezo zikuphunzitsa inu ndi ine kunena kuti ngakhale mnyumba mmene ife timakhala lero lino ifeyo tili ndi akazi wathu tili ndi ana athu tili ndi anthu ena amene tikukhala nawo tisanapange chiganizo china chilichonse tatiyeni tibwere kukambirana dini ya chisilamu imeneyo ikutiphunzitsa kupanga mashura kupanga uh, kuchita konzati anthu ena musanachite carry out ntchito iliyonse imene mukufuna kupanga kaya ndiyokhudzana ndi family kaya ndiyokhudzana ndi mzikiti kaya ndiyokhudzana ndi mmudzi kaya ndiyokhudzana ndi dziko kumene muzitha kukhala pansi ndi kabineti ndikukambirana kuti tipange bwanji imeneyo dini ya allahu tabaraka wataala pofuna kungoyikiraso umboni nkhani yokhuzana ndi kukambirana kukhala pansi ndi kumakambirana mmene tingachitire zinthu zathu mu dini ya allahu subhanahu wataala kapena mu dziko limene ife tikukhalamo ndikufunanso ndikutengereni ku nkhani ya ibrahimu alaihi salatu wassalam ndi mwana wake ismaila alaihi salatu wassalam nthawi imene ibrahimu alaihi salatu wassalam adaonetsedwa kutulo kuti iyeyo akupereka nsembe mwana wake

amve kuti opinion yake ili bwanji kenako from there ndeno achite move forward apitirire kupanga chiganizo kapena kuti aconclude pamene paja dini ya allahu tabaraka wataala ikutipasa inu ndi ine phunziro kuti tisanapange china chilichonse tizibwera pomodzi ndi kukambirana kaya ndi nkhani yokhuza chitukuko cha mmuzi kaya ndi nkhani yokhuzana ndi chitukuko cha mdziko basi kumakhala pamodzi ndi kukambirana chifukwa chake kuli ma cabinet of min, uh, ministers amakhala pansi ndikumakambirana tiyendese bwanjizi tipange bwanjizi koma zimenezo zinali mongodutsamo tatiyeni tibwerere pointi yathu ya nkhani ya badiri ndiye mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam akuwapempha tsopano masahaba olemekezeka radiallahu taala anhum kunena kuti no o masahaba anga olemekezeka tandipaseni maganizo anu mukuti bwanji pa nkhani imeneyi

zikuoneka ngati iwe mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukufuna ifeyo kutanthauza kuti ife maanswar chifukwa maanswar pa nkhondo ya badiri anali wochuluka kwambiri kuposa mamhajiri kuposa maswahaba amene anachoka ku makka kupita ku madina tulmunawara pa badiri ambiri mwa maswahaba anali maanswar

ndiye zilizonse zimene allahu tabaraka wataala wakuonesa kuti ife lero lino tipange pa nkhondo ino iwe mtumiki muhammadi saa salam apitirira tapereka maganizo ako tiuze zochita fawallahi tikulumbira mwa allahu subhanahu wa taala la yukhalifuka fina ahadun palibe ngakhale mmodzi mwa ife maanswari kapena masahaba amene tikupezeka lero lino pa badiri amene azasemphane ndi zolamula za iwe mtumiki muhammadin sallallahu taala alihi wasallam saad ibn muadh

kuzamunyamula saad ibn muadh radiyallahu ta'ala anhu kumpitisa kumanda nde apa akumuuza mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuna kuti ya rasulullah iweyo uzitilamulira ife zimene allahu subhanahu wa ta'ala wakuuza lero lino pano tikulumbira mwa allahu subhanahu wa ta'ala palibe ngakhale sahaba mmodzi amene asemphane ndi lamulo la iweyo palibe ngakhale mmodzi amene anyozere zimene iwe ukutilamula lero lino ife timakukhulupirira kuti iwe ndi mtumiki wa allahu subhanahu wa ta'ala chimenecho ndiye chikondi cha maswahaba pa nkhondo ya badiri kuonesa chikondi kuti miyoyo yawo ilibe ntchito bola moyo wa mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam khalani pomwepo pamene tikhale tikupitirira ndi nkhani imeneyi yokhuza nkhondo ya badiri jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh